ọ dịghị otu ndị Igbo si alaghachila ọrụ ubi ma ọ bụghị site n'omenala Igbo maka na ọrụ ugbo so n'omenala Igbo biko ọ na-ewute m dịka onye Igbo la onye Burkina Faso ebule mụnwa bụ onye Igbo ụzọ nwere onwe ya n'aka nwa bekee o riri m arịrị ọ ihe mwute na onye Igbo na-eleti anya n'aka onye Awụsa n'ihe ọ ga-eri dịka onye Igbo la onye Igbo anaghị arụpụtali ihe ga-ezuru ya iri n'ala Igbo kwa afọ ọ ihe mwute naanị maka na onye Igbo hapụrụ omenala nna ya biko asị m na isiokwu m n'ụbọchị nke taa bụ ọrụ ugbo a ga-atọ ya atọ ka ngwugwu ụgba mana tupu anyị atọ ya ka ngwugwu ụgba ka anyị gọọ ọfọ taa bụ afọ ọ bụ oke ụbọchị ebe m si bịa ụwa n'ala Igbo ọbasi dị elu ke kere ụwa Chukwu Okike Abịama anyị ekele gị n'ụbọchị nke taa bụ afọ ndị ichie unu bịaba rie ọjị chi abọọla agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ ndị ichie dị n'ala Igbo agbara dị n'ala Igbo unu mere ndị Igbo ebere ka ha chọpụta mata na ma ọ bụghị ma biri ndụ otu a ndị nna anyị si bie ndụ n'ala Igbo kaa nka ma rie ụtọ ala Igbo na ọ gaghị adịrị anyị na mma dịka onye Igbo ka anyị hapụ ịchọ otu a anyị si eyi onye mba chọọ otu a anyị si eyi onwe anyị ka ihe wee dịrị anyị na mma n'ihe otuto nke ala nna anyị onye akpọrọ ya akpa ibe ndị mmiri n'ugwu unu asị m na ebe atọ ọjị na o site adị mma na ya dịrị gaba na agwa ha tọrọ agwa ha ekere ụwa nwere na o ruru ọtụtụ n'ugwu unu n'ikpere abala lọbife nwe wuji aṅụ nne ya na ndị ichie ka o site adị mma ka ọ dịrị na gaba n'aha ndị ichie na ọdịnala ise igbo mma mma nụ ekelere m ọha na eze ekelere m ndị chiri echichi n'ala igbo ma ndị dibịa na-agba aja ma ndị na-agba afa ma ndị mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ oji ọfọ si ihe onye chiri ya zere aha m bụ mkpachukwu ojiagbọ a na-akpọ m oji ọfọ abụ m onye olokoro nke dị na ọma ahịa n'ime obodo nke chineke nchị onye igbo n'obi onye igbo ka anyị tọọ ya ka ngwugwu ụgba ka anyị mara ihe dị ya n'ime ọrụ ubi asị m na ọrụ ubi so na ihe a na-ekwu okwu omenala igbo ihe a na-ekwu okwu ihe ha na-eme n'ala igbo igbo ihe onye igbo pụtakwara n'ụwa ịlụ ọgụ hụta na ihe ha na-eme n'ala igbo na ọ ga na-ekwupụta na-ahụ na a ga na-eme ya maka ọ dị na mbụ ndị ichie unu bebe atọ ụgba ihe mere enweghị m ike hapụ ile atọ ụgba wụ amatara m dịka onye igbo na ụgba so na ihe eji tụbata onye igbo n'ikpe chọọchị onye igbo ọ bụrụ na ala Igbo adịtụbeghị mma ọ ya bụ ọ gara ara anyị ahụ mana ọ bụrụ na ebe a dị mma mgbe mbụ abịa emebie ya o kwesịrị ka anyị mata otu esi mebie ya mata na anyị nwa wụ mmadụ mebiri ya n'ọkwa anyị nwa ga-emezi ya na mmezi anyị ga-emezi ala Igbo wee weghachi ala Igbo otu ọ dị na mbụ ọ bụrụ na ihe ọma niile ọgbọ mụ na gị ga-emere ụmụ anyị wụ iwepụ nwoke na nwoke inwe mmekọ na nwaanyị na nwaanyị inwe mmekọ ka ụmụ ụmụ anyị hapụ ịhụ ya eche m na ọgbọ anyị gbalịrị ọ dịghị otu anyị si emeta ala igbo ma ọ bụghị ịlaghachi otu ahụ chineke si kee ya n'okike tupu nwa bekee ya manya ya ka ọ ga-adịrị igbo na mma oji ọfọ kelere igbo igbo mma mma nụ o